an balimamuso ko ko witiri seli wagati ɲuman ɲuman ye jumɛn ye ni mɔgɔ bɛ fɛ ka witiri seli safo kɔfɛ ko wagati jumɛn ka ɲi a la an y'a yira an ka jaabi tɛmɛlenw na n ko kɛcogo saba bɛ witiri la n kan tɛ witiri yɛrɛ seli cogo ma dɛ seli wagati seli wagati saba ɲɔgɔnna bɛ witiri la o seli waati saba fɔlɔ ye safo kɔfɛ ni safo selila dɔrɔn directement i k'i ka witiri seli hakili la mɔgɔ caman min de kɛ misiri kɔnɔ ni safo selila i bɛ mɔgɔw wulilen ye ka jɔ saba seli bon k'a fɔ mɔgɔw ye yan'an ka tɛmɛ ka taa filanan na jagoya tɛ k'a fɔ ko witiri ye jɔ saba ye dɛ ne y'a f'i ye n ko fila minnu bɛ seli o de tɔgɔ ko safe kelen min bɛ seli ka d'a kan o de tɔgɔ ko witiri kira ka ɲɛnamaya la sallallahu alaihi wasallam ni kuma kelen kelen tɛ ala kira dumɛra mun kan ala kira kun bɛ jɔko tan ni kelen de seli riwaya dɔ la ko jɔko tan ni saba n'a ye naani seli o naani kɔ a b'i sigi dɔɔni o kɔfɛ a bɛ naani wɛrɛ seli a b'i sigi dɔɔni o kɔfɛ a bɛ naani wɛrɛ seli o tɛ tan ni fila ye wa n'o dafara a bɛ sɔrɔ ka kelen seli dɔw ko a kun t'a kɛ ten n'a ye fila seli a bɛ salam bila a bɛ fila wɛrɛ seli ka salam bila o tɛ naani o la a b'i sigi dɔɔni ka wagati dɔ don yan'a ka wuli bon n'a wulila o la a bɛ fila wɛrɛ seli ka salam bila a bɛ fila wɛrɛ seli tuguni ka da o kan o fana naani kɔfɛ a b'i lafiya dɔɔni o kɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka fila seli o tɛ tan ye ka kelen seli ka tugu a la tan ni kelen bon i ye tan ni saba seli o i ye tan ni kelen seli o basi tɛ nin si la nin bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ko safeli witiri hali ni mɔgɔ min ko k'ale bɛ mugan ni duuru seli basi t'a la a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ de k'a fɔ ko safeli witiri o tuma na n'i ye nin fɛn fɛn kɛ nin bɛɛ tɔgɔ ko safeli witiri mais k'a kɛ i n'a fɔ n'i ye safo seli dɔrɔn jɔ saba dɔrɔn pe de ɲininen don i fɛ i bɛ fila seli o kɔfɛ n'i ye salamu bila i bɛ sɔrɔ ka kelen seli bon anw de y'o dɔrɔn ta o de y'a la nɔgɔman ye bon an fana y'an gulon o de la n'o tɛ kɛcogo fɛn o fɛn man'i diya la i b'o kɛcogo bɛɛ kɛ parce que ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko solatu layli masna masna ko sufɛ seli bɛɛ ye fila fila ye bon nin fana bɛ don sufɛ seli kɔnɔna la n'i ye fila seli i bɛ salamu bila i bɛ fila wɛrɛ seli i bɛ salamu bila hali n'i y'o ɲɔgɔnna kɛmɛ kɛ sariya la baasi t'a la hali n'i y'o kɛmɛ fila kɛ sariya la baasi t'a la i bɛ kelen min seli laban na a bɛ fɔ o de ma k'a fɔ ko witiri o kelen min bɛ seli laban na o de tɔgɔ sisan k'a fɔ ko witiri o tuma na ni safo selila k'a fɔ n dan ye jɔ saba dɔrɔn ye mɔgɔ caman kɛlen don k'a yɛrɛ dege o la an b'a fɔ mɔgɔ ye bon an t'a fɔ jurumu b'a la parce que safeli witiri ye nafila de ye jagoya tɛ dɔw kɔni y'a kɛ wajibi ye mais farida kɔni tɛ bon ɛɛ mais waati bɛɛ e bɛ dan saba nin dɔrɔn de ma waati bɛɛ saba nin dɔrɔn i fana kan k'a dɔn k'a fɔ ko saba nin dɔrɔn fana tɛ i ka to k'ala kira fana ladege kuma dɔw la o de ka fisa kuma dɔw la i ka tan seli k'o kɛ safi ye ka kelen seli ka d'a kan witiri walima i bɛ tan ni fila seli kuma dɔ la i b'o kɛ safi ye i bɛ sɔrɔ ka kelen seli ka d'a kan o fana bɛ kɛ witiri walima kuma dɔ la i bɛ wɔɔrɔ seli o kɔfɛ i bɛ kelen d'a kan kuma dɔ la i bɛ seegin seli o kɔfɛ i bɛ kelen d'a kan ala kira ye nin bɛɛ kɛ sallallahu alaihi wasallam walima ka naani seli o kɔfɛ ka kelen d'a kan bɔn ninnu de tɔgɔ k'a fɔ ko safili witiri bɔn n'i tilara safo seli la i bɛ se ka nin kɛ kelen a seli waati filanan o y'i da kuma ye mɔgɔ dɔ bɛ yen o ka sunɔgɔ ka girin kosɛbɛ bɔn n'a fɔra o ka wuli su dugukila fɛ k'o ka safili witiri seli a ka gɛlɛn o ma bɔn e k'i e dalen ɛɛ yanni e k'i da e k'i ka safili witiri seli abu hurera ko k'ale yɛrɛ kun b'a kɛ ten parce que ko ala ka ciden de la k'ale ladi sallallahu alaihi wasallam ko n'a bɛna da k'a ka safili witiri seli ko kira de la k'ale ladi n'o ye bɔn n'i y'i ta kɛ i da kuma basi t'o fana na o tuma na yanni k'i da i b'i ka safi witiriw seli o kɔrɔ i b'i ka nafila seli fɔlɔ parce que ko nin adamaden n'i ma kalan wagati bɛɛ n'i bɛ lamɛnni fana kɛ i bɛna faamuyali sɔrɔ mɛ kuma dɔ la an ka kalanbaliya o t'a to ko lamɛnli yɛrɛ b'a to an ka faamuya yɛrɛ sɔrɔ parce que halisa safili witiri ko nin yɛrɛ dɔw m'a faamu kuwa dɔw m'a faamu dɔw yɛrɛ bolo ko jɔko kelen nin yɛrɛ de tɔgɔ ko safili witiri a kelen t'o ye dɛ o tɔgɔ t'o ye dɛ fila fila fila fila minnu bɛ seli fɔlɔ o de tɔgɔ ko safi o kɔfɛ i bɛ kelen min seli o de tɔgɔ ko witiri wala fila fila min bɛ seli o ye safi ye kelen min bɛ seli o la sisan o de tɔgɔ ko witiri i m'a faamu o tuma na k'a fɔ ni safo jiginna nafila hakɛ min y'i jɛ i b'o bɛɛ seli i da kuma i bɛ sɔrɔ ka fila wɛrɛ seli ka kelen seli ka da o kan basi t'o fana na o fana bɛ se ka kɛ i bɛ nafila dɔ seli safo kɔfɛ misiri la mɛ kelen nin i b'o to yen i da kuma n'i b'a fɛ ka witiri seli i bɛ nafila wɛrɛ seli o tuma na i datɔ la i bɛ sɔrɔ ka kelen seli ka da o kan i b'a k'o cogo la bɔn maa min da kuma fɛnɛ ko k'a b'a ka safili witiri seli basi t'o tigi fɛnɛ t'a la o fana bɛ se ka kɛ alhamdulillah a sabanan n'a laban sa ala kira yɛrɛ kun b'o de kɛ sallallahu alaihi wasallam parce que ala ka ciden kun bɛ wuli de ale kun bɛ wuli dugukila fɛ dali tɛ mun kɔfɛ tuguni kira kun bɛ wuli o de la o de kama dɔnnikɛlaw ko k'o de y'a kɛcogo ɲuman ɲuman ye i bɛna wuli mun na i tɛ da o kɔfɛ tuguni i bɛna wuli mun na i tɛ da o kɔfɛ tuguni o kɔfɛ eh, ni i ye waati dɔ da katerɛri misala la katerɛri wagati e wulila n y'o kɛ misala de ye dɛ wala paseke misala dɔw bɛ yen dɔw yɛrɛ t'o de fɛnɛ faamu e ye misala dɔ de di a b'ale ɲɛna o de ye kuma direct ye san sa o waati bɛɛ o de bɛ kɛ o fana tɛ dɛ nin ye misala dɔrɔn pe de ye k'a fɔ aw ye jamanaw fajiriw tɛ kelen ye bɔn hali

i dakuma eh, safo kɔfɛ ka seli walima i dakuma ka seli walima su dugutila fɛ kira kun b'a kɛ ten sallallahu alayhi wa sallam dugutila laban a bɛ wuli o la a b'a ka nafila ninnu seli o kɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni witiri ye n'o kɛra kira t'i da tuguni a bɛ sɔrɔ k'i nɔnkɔmasa ni welelikɛla ye salatu wele kuma min a bɛ sɔrɔ ka wuli ka jɔ fɛgɛmani fila seli a bɛ fɔ de ma ko rakatali fajiri ɔ n'o selila ni dɔɔnin kɛra a bɛ sɔrɔ ka fajiri seli ni mɔgɔ ye kira kun b'a kɛ tan alayhi salatu wa salam bɔn ni maa min ye fɔlɔ kɛ i ma basi kɛ n'i y'a kɛ filanan fana i ma basi kɛ n'i ko i bɛ kira ka wagati de ladege alihamudulila mɛ jagoya tɛ nin si ye paseke nin bɛɛ ye nafila ye mɔgɔw ka baara cogow tɛ kelen ye mɔgɔw yɛrɛ farikolo kɛnɛyaw tɛ kelen ye mɔgɔw ka lahalaw tɛ kelen ye o tuma ni mun nɔgɔyara i ma i b'o kɛ n balimakɛ n balimamuso laɲini ye mun ye dɔrɔn i bɛ se ka safa ni witiri seli cogo min ala ka faamuya d'an ma